hello guys hello guys hello guys Ah, ndatulukiranso tine kuti secret nyekha uh, or nea kuti nyesi media yeah M'mbuyomu nakhala ndikufotokoza za Photoshop. Photoshop m'Chichewa, Photoshop m'Chinyanja. Nafotokoza za Photoshop kuchokera uh, introduction komanso mmene tingachotsere background. Tinachotsa background bwinobwino. Ya, lero ndifuna ndingokutengeraniso ndi level ina. Lero funa ndikuonetseni kuti kodi tingapange bwanji poster kapena kuti corporate flyer. Mm? flyer ya business tingapange bwanji munthu akupezani customer akufuna mumpangire flyer tingapange bwanji kugwirisa ntchito photoshop mm? tingapange bwanji so mosataya nthawi tsopano tiyeni titsegule photoshop wathu tikatero tiyambe kugwira ntchito apa photoshop wathu chakutani akuloda nde tifuna tione kuti photoshop Titatha kuchosa background, titatha kudziwa ma tools ogwiritsa ntchito, chinanso ndi chani chimene tingapange pa photoshop pa Sunday. Ndiye tikamtsegula photoshop amalemba kuti welcome to photoshop mmene mukuoneramu apapo. Awa ndi ma project enanso amene ndakhala ndikutani ndikupanga ndi. So mosataya nthawi ndifuna ndingokuonetserani kuti tifuna tipange chinthu china chake ngati ndithu chofanana ndi chiti ndi chimenechi tipange ndithu flyer yofanana ndi imeneyi so mosataya nthawi chimene chikufunikira tinafotokoza kale za matools ngati simunaonere video imeneyo ndikupemphani kunena kuti bwererani mbuyo pa ku youtube uh, nyes media youtube channel mupite kumene koko muka- mukapeza mavidiyo amene akufotokoza za matool onse amene tingagwiritse ntchito komanso mmene tingachosere background zithunzi So apapa tiyamba kugwiritsa ntchito ma tools omwe aja nafotokoza aja kuti ma, mwa, i, munjira ina tingapangire bwanji kuti tipange achieve chinthu china chake. So choyambirira tiyeni tifike apa pamene alemba kuti file uh, new. Tikapanga new imabwera bar imeneyi ndithu bar yathu ndi imene yabwera bar. Ikabwera bar imeneyi apa umasankha chimene ukutani ma size pali cust, uh, custom size A6 uh, A4 size ina iliyonse imene mukutani mukufuna kuti mugwiritse ntchito komanso kuli ma, ma, ma size a- a zimene tikufuna tipangezo ma size ake amaonetsera kuti amaonetsera kumene kukuwa a resolution yathu nde choyambirira apapa chimene ndingapange ineyo ndigwiritsa ntchito a4 Ndika- ndikapanga ndikapanga select a4 apa apa indioneseratu masaizi ake a a4 kuti ndi ati ndi amene wawa komanso resolution yathu ikuyenera ikhale pa chani pa 302 imene ili ndithu maximum size yabwino apa funa titani tilemba apo dzina ndi chani imene tifuna tipangecho hmm? let's say tingotero uh, flyer flyer mm. let's say business business flyer yeah so talemba pa business flyer tipanga click tikapanga click choyambirira kucheneratu chimabwera chimabwera chonchi so Ah, ngati mugwiritsa ntchito mouse amene ah, ndi ka, ka teyala kapena kuti ka wheel yeah mukhozanso kumayendesa yendesa ndikupanga control zoom in komanso yani zoom out so this is our working place imene tikhale tikugwirira ntchito tika- tikapanga peji yathu ijayo nthawi zambiri ndimakonda kumakhala loko apa ndimati kutsegula lokoyi kuti mwina ndizitha kuona zimene ndikufu- ndikufuna kumapanga bwinobwino ngati ndifuna kupanga kusuntha background yangayi ndekuti nzotheka popanda chovuta kapenanso ndikhoza kuyiloka ngati sindifuna kuti background iziyendayenda yeah komano apa ikhala yotani yotsegula ndapanga select ndi choyambirira apa ndikudziwa kuti kodi chimene mufuna kupanga ine ndi chani okay ndifuna ndipange poster okay poster idea muli nayo imene mufuna kupangira poster yanu yeah mmene ndimapangira ine choyambirira ndima- ndifuna kupanga layer choyambirira ineyo tingopanga select chonchi tikapanga select chonchi tibwera apa pamene alemba kuti mm, alemba kuti create new fill or adjustment layer ndikapanga click pamenepapa pali zambirimbiri apa komano ndingobwera pamene alemba kuti solid color ndikapanga click pamenepapa indionesera chani indionesera makalazi indibweresera bar imeneyi so bar imeneyi ndikhoza ngopanga okay ndi chinthu china chimene chikufunikira nchonena kuti one ngati upanga uh, poster uh, kandi flyer corporate flyer udziwe kuti one pamayenera pakhale dzina la kampani uh, logo komanso mafone number ndi information ina ndina ndina imene mukufuna kuti muyike pamenepapa So chimene tipange apapa ineyo mosataya nthawi ah, mukaona ndikapita kumbali kumene mbali bar yamayathu ya ma layer-yi ndikhoza kuyipanga switch off ah, ah, i- ah, indicate layer visibility visibility ndi ndikapanga chonchi ndikuti ndayipanga off nde ndipita kumene kuli information yanga nditenge ndiyike pamenepapa kuti tiyambe kugwira ntchito Nde choyambilira ndikukatenga logo, logo yanga logo ya kampani ndi imeneyi uh, ndili ndi iyi ya, ya PNG nditenga logo imeneyi ndingoinyamula uh, sorry ndingoinyamula apa ndikubwera apa ndipanga drop pamenepa logo yanga ija ndi imeneyo ya ndikhoza kuichepesa size ngati ndichepesa size chimene chimafunikira apapa ngati mugwiritsa ntchito uh, photoshop cs6 chimene chimafunikira uh, uh, 2008 2018 ya ma photoshop amenewa zambiri sizisanapange reverse ndiye ngati mugwiritsa ntchito photoshop amene mukuyenera mugwire ngati mufuna muchepetse muchepetse size mukuyenera mugwire shift komanso ndikugwira mbali mu ndikuchepesa koma ngati mugwiritsa ntchito cc uh, photoshop cc 2020 ndikuti umangogwira mbali mu ndikukula ndikuchepesa popanda chovuta china chilichonse ndikuti ndikhoza kuyika position imene ndikuganizira kuti mwina logo yanga ikhoza kukhala ndikhoza kuikapo pamenepo mm. china ndi chani chimene ndifuna ndiikapo ngati logo ndatenga apa ndikuti chimene ndifuna kuikapo mwina ndi information imene ndifuna ndiike pamenepo ndi chani okay information yanga ndi imeneyi uh, ndipanga copy information imene ndinaipangira to type uku ndipanga copy copy ya ndikubwera ku photoshop wanga nditenga type tool yanga ndikuika pamenepa uh, delete As kapena kuti ba, uh, backspace ndikupanga paste paste tikapanga shortcut ya paste uh, ndi control yani control v ndikuti ndapanga paste kapena mukhoza kubweranso apa pa copy pa copy pa edit mukafika penepa mupanga paste mmusimu so apa mukhoza kuona ndapanga mawu aja ndi amenewa amene ndayika penepawa chimfunikira ndikungowasungisira bwinobwino komanso mwina kwa kwasintha kala ndiye tikhoza kupanga highlight ndikubwera apa kala mwina let's say tingoyerekeza tifuna tiike um, tingosankha kala ina iliyonse zinazo ndisinthabenso color koma tifuna apa tingowaona tisinthe kala tapanga choncho ya yeah. let's say tasankha kala imeneyo basi tipange choncho ya ndikuti apa pa information ndikuti apa ma services athu ndi ati ndi amenewawa komanso phone number kumapetoko ndikuti information imene ndi imene ndigwiritse ntchito nde information imeneyi chimene ndingapange ine kuti apa pa, pa Layer yangayi kapena kuti pa canvas panga pa ndigwire ntchito mwabwinobwino mopanda chovuta ndikuyenera ndipange switch off zimenezizi koma bola ndikuziwa kuti zili pamenepa olo logo ndikoza logo yokhayi ndikoza kuisiya kuti mwina ndipange pick ma colors ya nde mukumbukire kuti ndaikapanga kale bar iyi ndikapanga open bar imeneyi ndi imeneyi chimene ndingapange ine ndifuna ndisinthe kuti shape iyi ikhale mwina ndisinthe shape yangayi ioneke mwina ngati ka round choncho yeah so chimene ndingapange ndibwera pa uh, pa edit ndibwera pa chani transformation transform transform ndikafika ndifika pa warp ndikafika pene ndipanga warp ndekuti chimene ndingapanga apapa yandioneseratu kale apa ndi tima arrow iti ndingogwira kameneka ndikukakweza mmwamba chonchi ukuso ndikukakweza mmwamba chonchi ndekuti ya apa ndatha kupanga ka shape kamene ndikafuna mwaona eti ndekuti apa ndapanga shape imeneyi uh, let's change color nde chimene ndingapanga apo ndikafuna kusintha color ndibwera pamene papa ndipanga select color imeneyi ndipanga right right click mouse wanga ndibwera pamene alemba kuti blend option ndikaklika pamene papo ibwera bar imeneyi ikabwera bar imeneyi ndi- ndingopita straight pamene alemba kuti color overlay ndikapanga click pamenepa ndekuti kala ija yatani kala yabwera ndiye izikhala ndine kuti kala imene ndifuna ndigwiritse ntchito ine ndi iti kodi ndi imeneyi kapena si imeneyi ngati si imeneyi ndifuna ndisankhe kala ina ndekuti ndingobwera apa ndipanga open pamenepa ndisankha kala ina iliyonse ya- yani imene ndikufuna mwa kufuna kwanu. Ndiye kuti ineyo apapa ngati kala imeneyinso sindikuifuna, chimene ndingapange ine ndi chani? Ndikufuna mwina ndipange pick kala imene ili pa chani? Uh, ili pa ili pa logo. Mm? Ndiye ndipanga choncho. Ndipanga chonchi ndisankha kala imene ndikuti ndikufuna pamenepo. Okay. Kala imene ndikufuna ine ndi imeneyi ndipanga okay, okay. Ndiye kuti apa ndapanga chani? Ndapanga uh, tapanga create shape imeneyi shape imeneyi ndikhoza kupanga ina kuti inanso ikhale uh, pakhale mashape awiri ina ikhale mkati ina pamwamba ndekuti yomweyi ndingopanga chani duplicate ndikapanga duplicate imeneyi ndibwera pa yapansi ndi imeneyi ndikapita yapansi sikuonekayi ndekuti ndigwiritsa ntchito arrow ma arrows amene ali pa keyboard pa pa pa key pa computer kaya ndi laptop kaya eh, tingoti pa keyboard mm? ndiye kuti pali ma arrows amene aku- aku- akulozera ndigwiritsa ntchito tima arrow timene ndikuisunthirako mmwamba kuti ndione kuti chikuchitika ndi chani koma apopo zikukhala ngati sikuoneka poti yonse mtundu wake ndi umodzi nde ndibweranso apa ah, blending option Ndafika pene papa ndibweranso pa kala ndikupanga pick kala imenenso ili pa mwina pa logo pa. Ngati sindifuna kala imeneyi ndipanga pick kala imeneyi ndingofunako mwina ka shadow choncho. Yeah, something like that. Yeah, something like that. let's say yeah yeah it's look good ikuoneka ndithu bwino ya mwina kashado kameneka choncho then ndingoyisunthirabe mmwamba pang'ono kuti ya ndione bwino bwino okay ndikuti apa ndayika logo yanga mwina apa tifuna tiyike chithunzi ndikuti tikuyenera tipitenso kumene timasungako zinthu zathu let's say ma picture ndikasankha chithunzi funa titenge chithunzi ndingochinyamula ndikubwera straight pamenepa ndikuchipanga drop pamenepa Nde mwachiona apa chithunzi tachiponya penepa komano chili pamwamba chaphimba zinthu zina zija. Pali njira ziwiri. Matha kungochitenga ndikuchiika mmusi chonga kuti chikhale choncho. Kapena mathanso kubwera pa layer mpanga chani arrangement, bring to front, bring uh bring forward, send it back. yeah send send to back you see then ngati zimenezonso you choose chimene mukuda mukufuna kuchita so let's say uh, tapanga chonchi yeah i need something like that apa apapo natayika chithunzichi pamene pa logo yathu ili pati logo yathu ili pamenepapa tayika pati pamenepapa yes media Alright apapa nde kuti ntchito yatani ntchito yayambika chithunzi chimenechi tachiika pamenepapa okay china ndi chani chimene tikufuna tipange ah pali ichi chitebo ichi chitebo ichi cha chithunzi sichikuoneka bwino ndidule ndipange bwanji okay ngati sindifuna kudula let's just create something chimene tikhoza kupanga nde chimene tinga- chimene ndingapange apa ndingobwera pa mashape kapena kuti symbol mm kumene kumakhala tima symbols tosiyanasiyana ndiye ndipanga create ningosankha kamenekaka kamene akalemba kuti lak- rectangle 2 kapanga click kameneka ndikupanga so click apa andioneseratu ma size ake pamenepapa center nde kuti kabwera pachani kabwera pa center ndithu pamenepa bwino bwino ndika- ndikhoza kukakulisa ndiye tikatenga tikasiya pamenepapa

yeah something like this so you control iweyo imene kuti ukufunira yeah let's say something like this yeah nde tikhoza kubwera uku pita pa maleya pathu ndikusintha chani ndikasintha kala kala imene tikufuna kuti okay kakhale kala yake imeneyi